Bhuel, tógadh sa bhliain 2009 é agus is é Dogs Trust an ionad tarrthála is mó in Éirinn le haghaidh madraí. Tá níos mó ná 3,500 madraí tar éis teacht tríd ár dóirse agus tá mé ag labhairt faoi madraí agus coileáin, bíonn i gcónaí go leor coileán againn, caithfidh mé a rá, agus is é an aidhm atá againne ná teach agus clann nua a fháil dóibh go léir. Chomh maith leis sin táimid ag obair le 274 tréidlianna ar fud na tíre so tá scéim againn agus is féidir le daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach nó atá ar phinsean a madra a fháil neodraithe ar chostas €20 agus íocann Dogs Trust an chuid eile den bhille. Chomh maith leis sin, oibríonn triúr dínn mar oifigigh oideachais. Oibríonn mise in oirdheisceart na hÉireann, so mar sin Port Láirge, Tiobraid Árann, Cill Chainnigh, Ceatharlach agus Loch Garman. So de ghnáth, freastlaím ar na bhunscoileanna gach lá i dteannta le mo dhá mhadraí, Sadhbh agus Cónán, tá siad chomh gleoite. Is mion-schnauzer iad agus tá siad traenáilte trí Ghaeilge chomh maith, caithfidh mé a rá. Em, agus déanaim ceardlanna saor in aisce le na daltaí agus tá na ceardlanna seo bunaithe ar gach rud a bhaineann le madraí, so, mar shampla, cad iad na rudaí atá ag teastáil chun madraí a choimeád sásta agus sláintiúil, cad é an costas a bhaineann le madraí, tá siad costach, Go leor, caithfidh mé a rá, agus chomh maith leis sin déanaim ceardlann an-deas a bhaineann le sábháilteacht, so conas a choimeádann tú féin slán agus madraí mórthimpeall ort ar an tsráid agus chomh maith leis sin i do bhaile féin. Agus i rith an tsamhraidh bím ag déanamh na ceardlanna seo i leabharlanna agus i gcampaí samhraidh agus le grúpaí eile. Agus tá gach rud, gach rud saor in aisce chomh maith agus faigheann na. Faigh na páistí teastas deas agus sticéir ag dul abhaile agus d'you know caithfidh mé a rá go bhainim an-sult as an post agus is aoibhinn le na páistí na madraí, bíonn siad i gcónaí ag iarraidh na madraí a fheiceáil d'you know agus iad a chuimilt, cinnte. Bhíos chun é sin a rá leat, is aoibhinn le páistí go háirithe cailíní, ceapaimse, madraí, nach sin fíor, nach bhfuil? Ó, tá sé, agus d'you know, feiceann siad madraí ar an sráid agus ceapann siad go bhfuil gach ceann you know chomh deas agus chomh cairdiúil agus caithfidh mé a rá, bhuel, you know, smaoinigh faoi do mhúinteoir, an mbeidh do mhúinteoir sásta leat agus tusa ag scríobh le marker mór? ar an mballa sa scoil, ní bheadh. So, caithfimid bheith cúramach le madraí chomh maith, you know, is féidir leo bheith an-chairdiúil ach uaireanta is féidir leo bheith crosta nó tinn nó rud éigin mar sin, so i gcónaí caithfidh tú ceist a chur ar an úinéir roimh ré, sin, sin an rud is tábhachtaí a dheirim leo an t-am ar fad, ceapaim, i gcónaí cuireann tú ceist ar an úinéir agus muna bhfuil aon úinéir i láthair, ná cuir do lámh ar an madra.
sin an-tábhachtach do páistí ach go háirithe. Deirdre, cá bhfuil sibh suite go díreach i mBaile Átha Cliath agus cé mhéad madra a bhíonn agaibh de ghnáth?
Bhuel, táimid díreach lasmuigh de Fhionnghlas i mBaile Átha Cliath agus tá sé an-éasca teacht orainn. Tógann tú an cúigiú bealach amach ón mótarbhealach M50, fanann tú sa lána i dtreo Dhoire agus tá muidne ar an gcéad chasadh ar chlé agus you know feiceann tú foirgneamh mór buí os do chomhair so tá sé an-éasca teacht orainn. De ghnáth bíonn idir céad seasca go dtí céad ochtú madraí agus coileán againn ag aon am amháin so tá an t-ádh orainn go bhfuil ionad álainn nua-aimseartha againn i bhFionnghlas agus beimid ceithre bhliain d'aois i mí na Samhna so beidh sé sin foirfe agus tagann an chuid is mó dos na madraí ó na pónaí madraí ar fud na tíre so ar dtús nuair a tagann siad chugainn caithfidh siad dul go dtí ár dtréidlia tá tréidlia ag obair linn go lán aimseartha agus caithfidh na madraí freastal uirthi chun fáil amach you know an bhfuil siad tinn, an bhfuil aon rud bhriste agus caithfidh siad na vacsaínithe ar fad a fháil. So de ghnáth bíonn sí leis an tréidlia ar feadh suas go dtí coicíse. Ina dhiaidh sin buaileann sí lenár iompraí madraí. So, caithfidh sise obair amach cén saghas pearsantacht atá ar, ag an madra, mar tá gach madra éagsúil. So, mar shampla, you know, caithfidh sí obair amach an bhfuil an madra seo sásta a bheith le madraí eile nó ainmhí eile nó páistí agus cén aois ar chóir go mbeadh na páistí mar, you know, caithfidh an madra bheith oiriúnach don chlann nua. Agus chomh maith leis sin tá Caisleán Coileáin againn. Is áit an-an-deas é agus de ghnáth bhíonn suas go dtí seachtó, seachtó coileán againn ag aon am amháin. Agus táimid ag teacht ar, teacht ar an oiread sin madraí atá ag iompar sna pónaí go bhfuilimid ag tógáil páirt nua do Dogs Trust so beidh páirt mhór nua againn le haghaidh madraí atá ag teacht isteach ó na pónaí agus atá ag iompar agus na coileáin chomh maith so. Yeah just bhíos chun a rá é sin leat em it's just an féidir leat a rá dúinn faoi bhur ionad i bhFionnghlas. Dúirt tú tá sibh ag ag fáil páirc mhór an bhfuil? Cad a dúirt? Tá bhuel tá ionad mór againn i bhFionnghlas agus tá dhá páirceanna mór taobh thiar den áit agus téann na madraí amach ar siúlóid san áit seo ach eh Is é an aidhm atá againn ná ná ionad nua a thógáil, b'fhéidir i gCorcaigh agus táimid ag obair ar sin mar mar a dúirt mé tá an oiread sin madraí ag dul isteach sna pónaí go bhfuil gá le Dogs Trust eile, ceapaim. Eh, an bhfaigheann, an féidir leat a rá dom, an bhfaigheann sibh maoiniú ón Stát agus an mbíonn sibh ag brath ar airgead ón bpobal? Bhuel, ní fhaighimid pingin ar bith ón stáit so mar sin táimid ag brath go hiomlán ar airgead ón phobal ach caithfidh mé a rá go bhfuil daoine fós an-fhlaithiúil ar fad agus sin cén fáth go bhfuilimid in ann an oiread sin madraí a thógáil isteach agus bíonn féile deas againn gach samhradh chun Go raibh míle a rá lenár tacadóirí agus you know bhíonn sé sin an-deas chomh maith mar caithfidh tú go raibh míle a rá agus tagann daoine ar ais le madraí a fuair siad ó Dogs Trust agus buailimid lena chéile agus bíonn cúpla deora ann but bhíonn sé bhíonn sé an-deas ar fad ach mar a dúirt mé ag brath go hiomlán ar an bpobal agus táimid fíorbhuíoch astu. Sin go hiontach, yeah. Níl fhios agam ar léigh tú é ach bhí alt ar The Journal dot ie, an suíomh idirlín sin, ó Marina Fiddler ó Madra, an eagraíocht tharrtháil madraí san iarthar, i gConamara, ceapaim. Bhí sé, an t-alt, scríofa i rith na seachtaine agus go deimhin roinn beagnach 600 daoine é ar Facebook. Taispeánann sé an grá atá ag go leor daoine do mhadraí. Agus tá madra againn sa bhaile, Patch, agus fuaireamar é ó ionad tharrtháil madraí in Iarthar Chorcaí, West Cork Animal Rescue Centre, níl 's agam an bhfuil aithne agat air, is peata mór é, ach sula bhfuaireamar é bhí sé ar altramas, Thóg bean i gCorcaigh, tá sí ag obair do an ionad ceap Evelyn an-chúram dó. An mbíonn bhur madra go léir san aonad i bhFionnghlas nó an mbíonn cuid acu ar altramas chomh maith? Bhfuil fhios agat?
Bhuel, caithfidh mé a rá, léigh mé an alt ó Marina agus bhí sé an-shuimiúil ar fad agus is cuntas cruinn é, bíonn go leor, go leor ag obair. ag baint leis an bpost seo, aon post a bhaineann le madraí, caithfidh mé a rá. D'you know, bíonn an obair dian, salach agus uaireanta bhriseann sé do chroí ach déanann tú gach rud is féidir leat a dhéanamh le haghaidh na madraí. Agus fiú, cónaíonn ár mbainisteoirí i Dogs Trust, cónaíonn siad díreach in aice leis na madraí so caithfidh tú bheith an-an-thógtha leo ar fad. Agus tá thart ar 40 oibrithe againn san ionad agus. Mar sin táimid really ag brath ar oibrithe deonach a thagann isteach mar le céad seasca madraí bíonn siad ag iarraidh dul amach ar shiúlóid, caithfidh tú glanadh suas ina ndiaidh agus mar sin de so bíonn go leor obair ag baint. Now tá an ceart agat, is aoibhinn le madraí, is aoibhinn linn madraí sa tír seo ach ag deireadh an lae caithfidh mé a rá go gcaithfidh daoine a bheith freagrach as an cinneadh a dhéanamh madra a fháil sa chéad dul síos.

Bíonn aire ag teastáil, bíonn am ag teastáil, caithfidh tú traenáil a dhéanamh, cad a bhfuil tú chun a dhéanamh leis an madra agus tú ag dul ar laethanta saoire? So, just tá an iomarca coileán sa tír seo, caithfidh mé a rá, so ba mhaith liom go mbeadh daoine sásta iad a fháil neodraithe. Agus sin cén fáth, mar a dúirt mé, táimid ag feiceáil an oiread sin madraí atá ag iompar isteach sna pónaí agus sin cén fáth go bhfuil mid ag tógáil páirt nua i Dogs Trust le haghaidh na madraí seo. Agus chomh maith leis sin, tá coileáin againn. atá ag dul amach ar altramas so tagann coileáin isteach uaireanta agus ní bhíonn just ní bhíonn an spás againn, táimid really faoi faoi bhrú ag deireadh an lae so tá na coileáin seo ag dul amach ar altramas agus is scéim nua é so beidh. b'fhéidir coileán amháin agat nó suas go dtí ocht gcoileán agus b'fhéidir go mbeadh na coileáin agat ar feadh seachtain amháin nó suas go dtí ocht seachtaine, braitheann sé, braitheann sé ar an madra a bhíonn i gceist ach you know tá na daoine seo an-an-thábhachtach, an-an-thábhachtach dúinn agus sin cén fáth go bhfuil muid in ann an oiread sin coileán a thógáil isteach mar níl muid ag iarraidh iad a fhágáil sna pónaí. Nuair a bhí mé san ollscoil i Wolverhampton i Sasana deich mbliain ó shin, anois agus arís thóg mé madraí amach ag siúl ón ionad tarrthála madraí ansin, you know. Tá sé an-deas. B'fhéidir, bhuel, táim an-ghnóthach faoi láthair ach b'fhéidir tá. Tá rogha agam chun é a dhéanamh am éigin, b'fhéidir sa fadtéarmach, ach ní faoi láthair. Is breá liom é ag tabhairt, tá sé an-deas chun madraí a thógáil amach, ach chun an fhírinne a rá, tá madra agam, tá madra ag mo thuismitheoirí, Patch, agus tá mé i mo chónaí le trí daoine eile. duine eile agus tá dhá madraí sa teach sin againn so tá um, Bíonn tú gnóthach leat féin. yeah, tá, yeah, tá. Uh, chun an fhírinne a rá, bíonn an cuid, an cuid is mó don am tógann mé uh, madra mo thuismitheoirí amach agus ní bhíonn an t-am agam chun na beirt madraí eile a thógáil amach uh, thógann an úinéir agus an duine eile iad amach so bíonn sé ceart go leor, you know. Tá an t-ádh ort go bhfuil na daoine seo sásta é sin a dhéanamh agus go bhfuil an madra mar pháirt na madraí mar pháirt don clann sin sin an rud is thábhachtaí. Ach caithfidh mé a rá leis len ár oibrithe deonach is féidir leo na uaireanta a phiocadh. Caithfidh siad lá a dhéanamh ar dtús chun traenáil a dhéanamh is dócha ar an Satharn agus ansin is féidir leo a uaireanta féin a phiocadh so b'fhéidir you know seachtain amháin níl siad, níl an duine in ann teacht isteach ach ar feadh you know cúpla uair a chloig ar an Satharn, b'fhéidir seachtain eile go mbeidh siad in ann teacht isteach ar feadh lá so, so braitheann sé, braitheann sé ar an duine agus an méid ama atá ag an duine. Just ag fágáil é ansin. Tá bhur suíomh idirlín an-mhaith, tá go leor eolas ann, an-chuid comhairle mar gheall ar ainmhithe, just chun é a, just chun em, ag caint ag an ndeireadh. Ag caint le héisteoirí Raidió na Life i mBaile Átha Cliath, cad é an príomh teachtaireacht nó teachtaireachtaí ar mhaith leat a chur amach ó Dogs Trust do dhaoine le madraí nó gan amhras do dhaoine atá ag smaoineamh ar madra nó madraí a fháil, Deirdre? Bhuel, an rud is mó a dheirimid ná is. you know is peata ar feadh saoil é madra, ní amháin don Nollaig agus sin an saghas teachtaireacht is tábhachtaí a bhaineann le Dogs Trust you know, you know is féidir le madraí bheith mar pháirt iontach don chlann I mean tá, bhí mise ag obair mar mhúinteoir iarbhunscoile mar shampla agus ón lá a fuair mé mo chéad mhadra Sadhbh bhí mé chomh tógtha léi gur thosaigh mé ag déanamh obair deonach agus ansin d'fhág mé mo post féin chun obair le Dogs Trust so is féidir le madraí do shaol ar fad a athrú but just tabhair aire dóibh agus just em ba mhaith liom cúpla focal a rá faoin feachtas nua atá ar siúl againn agus gheobhaidh tú na sonraí go léir ar dogs trust ponc ie em tá dlí nua ann a deireann ba chóir go mbeadh micrishlis ag gach madra in Éirinn roimh 2016 so tá feachtas ar siúl againn san ionad gach Luan agus gach Máirt. Is féidir leat cruinniú a dhéanamh agus faigheann tú micrishlis saor in aisce le haghaidh do mhadra san ionad agus táimid ag cur an feachtas seo i bhfeidhm ar fud na tíre ó mí Meán Fómhair ar aghaidh so beidh liosta tréadlianna atá ag baint páirt sa bhfeachtas seo ar ár suíomh dogstrust.ie.